Ar an líne liom anois tá Pádraig Ó Muircheartaigh. Conas tá tú a Phádraig? Bhfuil tú go maith? Hello. Á, tá tú ann. Conas tá tú féin? An-mhaith. Ar barr mo mhaitheasa, mar a deirtear. Bhí mé just a rá, fuair mé an nuacht go bhfuil achomharc ag na Crócaigh i gcoinne, you know, an cinneadh. Sin an scéal. Yeah, níor chuala mé sin just tháinig sé díreach anois, you know. Yeah, bhí mé just chuala mé ar an radio. Yeah, so

nó tar éis an chluiche, yeah. Mar is eol do chách, b'fhéidir, ag an am seo, do bhuaigh Cill Mochuda Na Crócaigh an cluiche ar an oíche, but but bhí seisear déag ar an pháirc, mar sin bhí siad, ní raibh an Gleann, ó sin seaimpíní Chúige Uladh, ó Dhoire, ní raibh siad sásta leis an toradh sin, so chuir siad, rinne siad gearán leis an, le Páirc an Chrócaigh and then anyway ag an deireadh an rud a shocraigh Páirc an Chrócaigh ná ath-imirt a bheith ann so anyway so níl ehm so cad a ceapann tú so cad atá ag tarlú ag an bpointe seo an dóigh leat? Níl fhios agam, caithfidh an CCC teacht le chéile arís agus níl fhios agam. Yeah tá CHC ann ansin tar éis an CCC tá CHC ann agus téann sé ansin agus ansin ag an deireadh tá an DRA ann agus. Déanann siadsan an cinneadh. B'fhéidir go bhfuil siad. Sin an cinneadh deireanach. Meas tú go rachaidh sé chomh fada leis an DRA agus ansin, i mo thuairim, beidh, ag an bpointe seo, os rud é go bhfuil an dá fhoireann diongbháilte agus go bhfuil siad, nach bhfuil aon duine sásta géilleadh, ceapaim féin an rud a tharlóidh ag an deireadh, beidh ath-imirt ann. Ní dóigh liom go mbeidh ath-imirt ann. go luath. B'fhéidir go mbeidh, b'fhéidir an bhliain seo chugainn nó b'fhéidir i gceann deich mbliana nó mar sin, you know. Chomh fada, chomh fada le sin, ní bheidh. Níl mé ach ag magadh, you know. Yeah, yeah. Ach tá, ba mhaith liom just, ba mhaith liom cara a luadh anseo just nóiméad. Now baineann sé leis an, leis an, leis na, cluiche ceannais na gclubanna ansin Sea. agus an chonspóid go léir. But tá duine ann agus tá sé ina chónaí i Rialto agus an t-ainm atá air ná Críostóir Ó Caollaí Sea. agus ceapaim go bhfuil aithne agatsa air Tá freisin. aithne maith Agus bhí, agam, tá. bhí mé ag caint leis faoin, faoin gconspóid seo agus cad é an socrú nó cad é an réiteach ar, Yeah. ar, ar an bhfadhb seo agus bhí réiteach ana-shimplí aige. Dúirt sé, an corn, ba chóir do, do Cill Mochuda na Crócaigh, mar ceapann sé go bhfuil, ba chóir do, ehm, gan, bhí, bhí sé ag gearán faoi an Ghleann ó Doire, Ceapann sé nach raibh siad, nach raibh sé ceart Well, yeah. achomharc nó Tuigim an cás. gearán a Tuigim, dhéanamh. yeah, tuigim an Or cás just sin. ligean dó. Yeah, Tá yeah. tá 'fhios agam gur dhein uh, Cill Mochuda Crócaigh botún, but ag an Really? deireadh, uh, ní, bhí sé ag deireadh an chluiche, ba chóir just glacadh leis an toradh agus Yeah. Cill Mochuda Crócaigh uh, Yeah. agus sin seaimpíní uh, na hÉireann. But anyway, ní raibh an Gleann uh, sásta sin. Ní raibh. Chuir siad an- So tá an scéal amhlaidh. But mar deireann seisean, an rud is fearr ná dul go dtí an um, an teilgcheárta ar Shráid Chorcaí. Now, an dtuigeann tú an focal sin, teilgcheárta? Ní thuigim. Cad tá uait? Bhuel, tá, is focal casta go leor é agus ní raibh sé agam so bhí ormsa dul go dtí an foclóir. Bhuel, an brí atá leis ná foundry. Oh, right. Agus an rud a dúirt sé ná, agus ba chóir don, do, cad é an focal na Crócaigh, an corn, Corn Merrigan. sin, atá ainmnithe as duine darb ainm Merrigan. Now, é a roinnt ina dhá leath, nó? Yeah, agus é a smelteáil síos agus ansin é a chur i gclúdach litreach agus é a sheoladh thar n-ais go dtí Páirc an Chrócaigh. So, tá Criostóir, tá súil agam go bhfuil tú ag éisteacht anois, a Chriostóir, a chara. But anyway, so, so, ceapaim féin, i ndáiríre, ceapaim féin go mbeidh athimirt ann. Céard faoi aon. B'fhéidir nach mbeidh, b'fhéidir. Bhfuil aon Tá sé seans gur fánach. féidir leo sé mhí agus sé mhí, an dtuigeann tú, go mbeidh an corn ag na Crócaigh sé, no, ní, ní bheidh. Bhuel, Ok. b'fhéidir, but cur, no, caithfidh mé a No. rá, caithfidh mé, cuirim an milleán, no, an rud a chaithfidh siad a dhéanamh, caithfidh siad foghlaim, caithfidh siad ceacht a fhoghlaim ón eachtra seo Yeah. agus an ceacht atá le foghlaim, caithfidh siad aithris a dhéanamh ar an rud a dhéanann an muin, lucht an tsacair, an rud atá, a bhíonn, nuair a bhíonn ionadaí ag teacht isteach ar an pháirc, Stopann an réiteoir an cluiche agus téann an duine amach agus tagann an duine isteach agus ansin séideann sé an fheadóg ansin agus tosnaíonn an cluiche arís agus but ceapaim go bhfuil ceacht foghlamtha acu anois but cinnte yeah beidh athimirt ann measaim mar tá an dá chlub in adharca a chéile But nach bhfuil na imreoirí, tá a fhios agam go bhfuil na imreoirí ag imirt lena contae anois, bhí, bhí, Bhuel sin, yeah, chonaic mé sin an tseachtain seo caite mar shampla, thosaigh an tSraith Peile Náisiúnta yeah, agus yeah. eh, cad i.

just ag caint faoi sin so sin deireadh chluiche ceannais na gclubanna but ag ag caint faoi an an tsraith náisiúnta thosaigh yeah sé an tseachtain seo caite now just ag caint faoi Baile Átha Cliath bhí siad ag imirt i gcoinne Cill Dara bhí sa bhaile i yeah um, i bPáirc an Chrócaigh sure agus um, bhí sárchluiche bhí ann agus bhí uh, bhí siad uh, gob ar gob yeah agus an deireadh bhí an bhí an bua ag ag Bleá Cliath le cúilín amháin. Cúilín amháin, yeah. Agus tá Cill Dara chun gearán a dhéanamh go dtí Páirc an Chrócaigh faoin toradh sin. Níl. Tá súil agam nach bhfuil. But then, an dara rud ná bhí Ciarraí ag imirt ansin i mBealach Féich i gcoinne Dún na nGall agus sárchluiche a bhí ann. Now ní raibh Clifford agus an deartháir ag imirt, ná Seán Walsh, but ag an am céanna, just ag deireadh an chluiche, nóiméad deireanach, fuair Paddy McBrearty, an captaen. Fuair sé an liathróid, chuir sé thar an trasnán agus bhí an bua acu. Bhí cúl, bhí farasbarr cúilín idir na foirne. So bhí sé go hiontach ar fad. An tseachtain seo caite, an tsraith náisiúnta, bhí sé go, agus an tseachtain seo. So ceapaim féin, just ag smaoineamh ar aghaidh go dtí an na cluichí craoibhe agus cé a bhuafaidh Sam i mbliana, ceapaim go bhfuil,

So, caithfidh go bhfuil feabhas ag teacht ar Luimneach mar tá siad, mar is eol do chách, tá Baile Átha Cliath i Roinn 2 anois agus caithfidh siad bheith cúramach. Now, bhí an t-ádh leo, bhí an bua acu an tseachtain seo caite i bPáirc an Chrócaigh but an bhliain, now tá siad ag dul go dtí Luimneach anois agus tá siad ag imirt i gcoinne Luimnigh agus níl 'fhios agamsa ná níl 'fhios agatsa cé chomh maith nó cé chomh maith is atá Luimneach Well, do but chonaic caithfidh go mé bhfuil iad. feabhas ag teacht orthu Do chonaic agus mé caithfidh iad. Baile Átha Cliath bheith cúramach. Well, do chonaic mé Luimneach.

tacaíocht Bhaile Átha Cliath, bhí siad an-dóchasach an bhliain seo mar bhí Paul Mannion chun teacht thar n-ais agus Jack McCaffrey ach bhí, ceapaim féin go bhfuil Paul Mannion gortaithe agus tá sé bacach agus bíonn sé gortaithe go minic so ní féidir brath air agus Jack McCaffrey, níl 'fhios agam, Jack McCaffrey, níl 'fhios agam cá bhfuil Jack but b'fhéidir go mbeidh sé just ag glacadh sosa ón tsraith, bíonn sé gnóthach mar is dochtúir é, nach ea? Yeah, so feicfimid, but yeah. Now just chun clabhsúr a chur ar mo chuid cainte, ba mhaith liom just rud éigin a lua. Bhí mise agus cúpla duine eile i dTamhlacht inné agus chuamar go dtí an caifé Gaelach, Gaeilge ansin. Oh yeah, luaigh tú é sin, yeah, yeah. Tá sé an-mhaith ar fad, tá foireann an chaifé, tá Gaeilge bhlasta láidir acu agus tá gach duine istigh sa chaifé sin sásta an Ghaeilge a labhairt. An bhfuil? So, tá atmaisféar deas ann agus b'fhearr liom, b'fhearr liom, tá súil agam go mbeidh lucht na Gaeilge agus eh, sásta tacaíocht a thabhairt don ghnó sin Yeah. mar ní raibh, ní raibh ach cúpla duine ann agus tá eh, bheadh sé go, go huafásach ar fad má chaitheann siad dúnadh mar go, mar níl, Yeah. easpa As- tacaíochta. So, yeah, caithfidh yeah. lucht na Gaeilge teacht le chéile Caithfidh. agus dul ann anois is arís Bhuel, an t-aon agus rud, tá cupán sé- tae a cheannach ansin. Ah, but do- doing a, ar tuaisceart na cathrach, tá sé kind of iargúlta, bhuel is ait, is turas fada go Yeah, lár. bhuel is féidir an Luas a fháil ansin Yeah, is féidir. agus téann sé díreach go dtí an café. Sráidbhaile, tá sé i Sa sráidbhaile sráidbhaile, yeah, Thamhlachta trasna yeah. ón eaglais ansin Okay, agus yeah. tá, tá na cailíní atá ag obair ansin, tá siad go hálainn ar fad Yeah. agus tá, tá siad lán sásta an Ghaeilge a roinnt leat. So, molaim do gach duine dul ann mar Well, sin ardmholadh. mar táim cinnte i gceann bliana mar sin muna ní féidir leanúint ar aghaidh muna bhfuil na custaiméirí ag teacht Is isteach fíor an sin. doras. Yeah. Well, sin ardmholadh, cailíní áille, Cupán tae, scone agus Yeah, comhrá, agus an yeah. Ghaeilge, sin an, agus an, Oh yeah. b'fhéidir an t-aon café i mBaile Átha Cliath go bhfuil, ehm, Yeah. bhfuil Gaeilge á labhairt sa Yeah, café. go bhfios domsa Níl a fhios sin, agam. yeah, no, Yeah. sin, tá an ceart agat, yeah. So anyway, cad é do thuairim do na cluichí ar an deireadh seachtaine, Ciarraí agus Muineachán? Beidh an bua ag Ciarraí sa bhaile. Now, bhí Muineachán an-lag le cúpla bliain anuas but tá an fhoireann, na himreoirí sin cosúil le Rory Beggan, Ciaran McManus agus na Reillys agus na Hugheses, tá siad go léir ins na triochaidí anois so tá, ceapaim féin go bhfuil siad aosta, is foireann aosta an fhoireann sin agus Ciarraí, now braitheann sé, you see, tá Ciarraí ag brath go mór ar na deartháireacha sin, Cliffords, Paudie agus. Ah, tá siad iontach. David, Yeah. So, so muna, muna mbíonn siad ag imirt. Yeah. Nuair atá siad sa bhaile, i dTrá Lí, ceapaim i dTrá Lí, Yeah. eh, de ghnáth t- imríonn siad na cluichí i dTrá Lí, eh, Sure. Páirc Stack, the Stack ansin. Yeah. But tá siad sa bhaile. Now, muna mbíonn, eh, Cliffords ag imirt mar sin, tabharfaidh mé b'fhéidir, em, you know, em, Oh, yeah. cothrom go leor. Okay. Ach, ar ndóigh, má tá na, the Cliffords ag imirt, Beidh an bua ag Ciarraí mar tá siad sa bhaile agus tá siad i bhfad níos láidre nuair atá Clifford ag imirt agus Seán O'Shea freisin, you know. Agus Baile Átha Cliath ansin, ceapaim féin go mbeidh an bua ag Baile Átha Cliath. Agus rud eile, just focal scoir, beidh sé suimiúil an bhliain seo mar, Sam, ní bheidh gach contae ag imirt sa chomórtas Sam i mbliana. Beidh Roinn 1 ag imirt, beidh gach foireann, tá ocht. an córas, yeah, yeah. Beidh siad go léir páirteach ann. Roinn a dó, an dá fhoireann a chríochnaíonn ag bun Roinn a dó, ní bheidh siad ag imirt. No, ní bheidh. So, you know, tá Baile Átha Cliath Roinn a dó agus tá siad láidir go leor i Roinn a dó. Tá. So má chailleann siad, mar shampla, ag an deireadh seachtaine seo, you know, cuireann sé sin saghas brú ar Bhaile Átha Cliath. Tá brú ar Roinn a dó go háirithe. An dá fhoireann a chríochnaíonn ag deireadh, ní bheidh siad ag imirt do Sam an bhliain seo. So, ceapaim gur córas maith é. Córas nua é, ach córas maith é. Mar cuireann sé leis an iomaíocht, you know, agus an teannas agus rudaí sin go léir. Cuireann, ok. Ní raibh fhios agam faoi sin. Sin an-suimiúil ar fad. Bhuel, listen, níl tú ag dul go Luimneach, an bhfuil tú ag dul ar an traen sin, no?

Beidh Contae na Mí láidir go leor i gcomórtas Chúige Laighean i mbliana. Tá súil agam go mbeidh, mar tá, le blianta fada anois, tá Bleá Cliath ansin agus tá a fhios ag gach duine, tá a fhios go bhfuil, go mbeidh an bua ag Baile Cliath, Cúige Laighean. Tá sé ró-éasca é a bhuachan. Beidh Contae na Mí le Colm O'Rourke. Déanfaidh Colm O'Rourke difríocht. Agus tá Seán Boylan